An balima 223 Chrono TV ɲamadabaw foli ni waliɲumandɔn bɛ ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma. Fo y'a fo aw ka ɲamada yɔrɔw la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna farajɛla an b'aw fo dan tɛ foli min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ sigitɔla ye min bɛna lase aw ma aw ka jabaraninso mandi fɛ n'o ye 223 Chrono TV ye. Bi bamanankan kunnafoniw bakurunba kunnafoni ba kelen o de bɛ an ka jamana kɔnɔ bi. an bɛna sigiɲɔgɔn jamanaw kɛ ka bi ta bamanankan kunnafoni dafa mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen dako kɛlen bɛ bakurunba kunnafoni kelen min o de ye k'a fɔ lakɔlidenw tɔgɔla jɛkulu belebeleba min bɛ an fɛ n'u b'a wele ko AEEM AEEM kɔni an ka laseli tɛmɛnen na an tun y'aw ladɔnniya k'a fɔ gouvernement y'u ka baaraw ɲɔngiri nka a ma ɲɛ min kɔ a kɛr'o ye conseil des ministres tɛmɛnen na u labanna ka tɔn in yɛrɛ a ci bɔgɔbɔgɔ fo ka dɛrɛ d'a kan an ka kunnafoni ɲininaw sera a coordinateur kɔrɔ dɔw ma an fɛ sikaso yan ka se ka taa u dala ɲininka u ye minnu sɔrɔ ka olu kunnafoni di aw ma nin kɔni ye kunnafoni ye min bɛ se ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma bawo bi bi in na an bɛ diɲɛ min kɔnɔ intɛrinɛti jɔlen bɛ jɔyɔrɔ la sɔrɔko nasira la kunnafoni diliko nasira la fo ka taa se adamadenya yɛrɛ a yiriwa nasiraw la ani mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ siraw la min ni a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ intɛrɛnɛti siraw fɛ bi ko nka dɔw ni wulili dɔw donnen b'a ko la min kɛ sababu kɛlen bɛ sababu ye ka se ka intɛrɛnɛti sigi k'a ɲɔngiri sigida caman kɔnɔnaw la an balima 223 Chrono TV ɲamadabaw nin de ye bakurunba kunnafoniw ye bi an bɛna minnu tɛntɛn ka di aw ma aw bisimila an ka kunnafoni sɔrɔlenw u tɛntɛnli kɛnɛ kana la an y'a aw ladɔnniya k'a fɔ an ka bakurunbaw la k'a fɔ an ka kalanso kɔnɔ n'i ko AEEM bɛɛ bɛ a dɔn k'a fɔ AEEM ye an ka tɔn belebele n'o ye association des élèves et étudiants du Mali n'a turu ɲɔgɔn n'o ye AEEM ye jɛkulu don min sigilen don ka se ka an ka sanfɛ kalansow ni cɛmancɛ taw u kunkanko kuma an'u ni fanga ni ɲɔgɔn cɛ kumaw ekɔlidenw ka hakɛkow ekɔlidenw ka sɔrɔ ko fo ka taa se ekɔli yɛrɛ ka ɲɛtaako ma AEEM an bɛ min dɔn na a sigikun ye o ye walasa ekɔlidenw mago bɛ fɛn minnu na kunnafoni ko nasira ni sɔrɔ ko nasiraw la olu bɛ se ka sabati cogo min nka kɔsada in na wale damadɔw nana ka na ye AEEM kɔnɔ min kɛra sababu ye ka se ka a ko kɔni ma a bɛ se ka fɔ ka a tan ka a yɛrɛkɛ bi a bɛ san caman bɔ AEEM kɔni bɛɛ kɔni kun sigilen b'a kan k'a fɔ a sigikun ye ka mali ekɔlidenw ka hakɛ kow sabati ko nka kɔsada in na jalaki camanw taalen bɛ k'u sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn la sa a ɲɛmɔgɔw k'a fɔ u ka ɲɛmɔgɔya sigiw n'o olu waatiw sera wale cɛjugu camanba de bɛ kɛ ekɔliso kɔnɔna na wale minnu ni maa si tɛ se ka a fɔ ka se a dan na u ka ɲɛmɔgɔ sigiw sababu la o de nana kɛ sababu ye an ka minisiri min ni a ɲɛsinnen don jamana kɔnɔna kow ma ale labanna ka communiqué ni o ye kolonɛli abudulayi mayiga k'a jira k'a fɔ bi bi na AEM ko banna mali kɔnɔ pewu u y'a ci k'a tan k'a yɛrɛkɛ o wale nana kunnafoni dɔw sɔrɔ ye a nana ka na u ko damadɔw nana ɲɔgɔn kan Eh, fɛn min ye o ko ye maa bɛ se k'a fɔ ɲuɲu ye ɲaɲa wuli an ka jamanakuntigi a tɛ tɛmɛ lɛrɛ mugan ni naani kan ale ye sɛbɛn dɔ bisimila sɛbɛn min ni sigiba kɛra mali kalanko a kungu ni a ɲɛɲɛ a ɲɛtabaliya kun ye jumɛn ye gɛlɛya jumɛn b'a kɔnɔ jɛkulu dɔ sigira sen kan jɛkulu min y'o ko sɛgɛsɛgɛ k'o si a dan na olu taara u ka sɛbɛn di jamanakuntigi ma ni o lɛrɛ mugan ni naani ye o tɛmɛnen kɔfɛ AEM mɔgɔw ka ɲɔɲɛw senfɛ u ka ɲɛmaa falen dɔw senfɛ kɔsada in na an balima kamalen dɔ fana bɔnɛna a ni na nin kobaw dama farala ɲɔgɔn kan sa gouvernement yɛrɛ kɔni ye fura min ye a ko la ko ka AEM ko dabila ka bɔ yen pewu an ka kunnafonidi sira kunnafoni ɲinina ibrahima keyita ale wulila k'i jɔ sikaso kɔnɔ ka se AEM kɔrɔdinatɛri kɔrɔ dɔw ma a taara u dala ɲininka wale in na gouvernement ka hakilina talen na u ye minnu sɔrɔ an ka jɛ ka an ɲamada olu fɛ ne tɔgɔ ye dawuda tarawele ne ye ancien secrétaire général ye mhm. de 2018 à 2020 j'étais le secrétaire général du bureau de la coordination régionale AEM sikaso
ok bon décret min tala mhm. ne hakilinata a kan ne fɛla ko tɛ mhm. en réalité parce que n'i y'a jateminɛ c'est vrai magɛn dɔw bɛ AEM kɔnɔ bɛɛ lajɛlen jɛn'o kan donc même assise nationale yɛrɛ y'a laɲini k'a fɔ ka réforme kɛ AEM na ni réforme kun kɛra là je suis d'accord mais min y'a dissolution ye AEM ye kumakɛda de ye ekɔlidenw bolo donc n'i ko k'i b'o bɔ yen a bɛ komi i ye ekɔlidenw kumada minɛ o la n'i dun y'a ta k'a jateminɛ hali anw yɛrɛ fɛ yan à Sikaso liseba pour que u ka kaye sɔrɔ c'est un problème ah, donc ne fɛla ko kɔni tun ye min ye réforme ka k'a la parce que anw bɛɛ lajɛlen bɛɛ b'a dɔn bi mali kɔnɔ k'a fɔ AEM magɛn b'a kɔnɔ ni i y'an ka fɛn dɔw ta k'a lagɛ i b'a ye can yɛrɛ la kuma dɔ i bɛ maloya n'a ye mais o fana t'a bali diɲɛ ko ko a bɛ labɛn de donc magɛn minnu b'a kɔnɔ olu ka bɔ a la donc ka réforme k'a la k'a bila position ɲɛnama na donc k'a to ekɔlidenw kumada de don n'i ko i bɛ ekɔlidenw kumada minɛ dɔrɔn a bɛ komi i yɛrɛ i y'o ka liberté minɛ o la quoi voilà bon olu bolo a bɛ se ka kɛ parce que olu de y'a décision ta a tɛ kɛ kɔlɔlɔ y'u bolo mais a kɔlɔlɔba de bɛ yen nɔ parce que mɔgɔ caman bɛ yen minnu b'a la ko AEM man ɲi ko k'a bɔ yen n'i dun y'a jateminɛ ni AEM bɔra yen pour que ka bourse sɔrɔ bi e bɛ exemple ta Kita kan depuis Kita école wulila an b'a cinq mois la u ma bourse sɔrɔ et pourtant mɔgɔw de bɛ bɔ yɔrɔw la ka taa IFM na ka taa étude kɛ yen minnu bɛ taa kulu sanfɛ o bɛ bourse sɔrɔ cogo di pour pouvoir e yɛrɛ ka se ka bourse sɔrɔ fo AEM de ka wuli ka cɛsiri kɛ pour que jamana ka se ka fɛn dɔ kɛ voilà n'i y'an yɛrɛ ye nin bɛɛ la

AEM tun bɛ se ka reformuler de AEM tun bɛ se ka reformuler d'une manière mais AEM bɔra ni hakilina min ye maa t'a dɔn mais an ye fɛn minnu ye ni maaw bɛ ka critique caman kɛ n'o ye anw bolo fili caman bɛ maaw ta kɔnɔna la mais conseil des ministres y'a bɔ ni hakilina min ye olu b'o dɔn mais a bɔra ni hakilina min fana ye anw fɛ min bɛ ka taa anw yɛrɛ ka association image sɛgɛrɛ ne bolo a fili caman bɛ a kɔnɔna la quoi donc ni aw ko an ka da don filiw la an bɛ se k'an da don o filiw la a caman bɛ yen

jumɛn parce que AEM ye ko caman to yen jamana ka gɛlɛya yɛrɛ kama revendication baden mais moi personnellement ici dans la région de Sikasso j'ai beaucoup de doléances a bɛɛ eh, académie ka retour b'a bɛɛ lajɛlen kan à chaque fois n'an ko an bɛ revendication dɔ kɛ an bɛ miiri an b'a fɔ un an ka cɛdenw bɛ fɔrɔn na bon est ce que bi ni anw bɔra an ka région kɔnɔ k'an ka cɛdenw to fɔrɔn na mun bɛ na fɔ olu bɛ ka kɛlɛ kɛ

ekɔlidenw bɛ to kilasi kɔnɔ mun na parce que bi n'an y'a filɛ fiyɛ bɔsira dɔ don dɔw bolo bɔsira dɔ tɛ dɔw bolo parce que public bɛ taa repos la mais privéw bɛ avantage dɔ sɔrɔ mais an ko di an bɛ revendication de kɛ mais an bɛ to kilasi de kɔnɔna la donc an nana ni image moi je pense que ni bi n'a nin fɔra ko ka AEM dissout moi je voulais que ne tun b'a fɔ dɔrɔn ko ka AEM reformuler on a demandé k'e ka se ka université espace scolaire milieu euh, espace scolaire sécuriser mais an ma fɛn y'a la parce que an de y'a demandé tenuetigiw ka kari ka yɛlɛ fɛn sanfɛ facultés la AEM yɛrɛ de y'a demandé de participer avec les autorités compétents jusqu'à ce que les autorités compétents aussi puissent monter sur la colline et sécuriser nos espaces milieu, en milieu scolaire mais bi ni anw yɛrɛ nana kɛ kɛlɛbagaw ye maaw fɛ maa minnu m'a faamuya an b'a fɔ ko transition parce que je pense que olu y'a dissout de mais maaw bɛ ka bɔ ni rumeur minnu ye k'a fɔ dɔw bolo a ɲɛna dɔw bolo a ma ɲɛ mais ne hakilina na ne ka propre hakilina na ne bolo a bɛ se ka refonder cogo wɛrɛ tun na quoi bon ne bolo gɛlɛya baden bɛ yen est ce que ekɔliden kelen kelen bɛɛ bɛ se ka yɛlɛ bi ka t'u hakilina fɔ u kalanfaw ɲɛna n'i ko bi ko kilasi kɔnɔ kilasi dɔw bɛ yen e, maa kɛmɛ ani kɔ mhm. k'a kelen kelen bɛɛ ka taa misi ni problème de b'an da la ou bien u ka taa académie na ni problème de bɛ yen i b'a sɔrɔ jama kulu mhm. ɲɛmɔgɔntan mara man di quoi mais n bɛ hakililajigi dɔɔni kɛ dɔrɔn

le mercredi soir on nous a appelé on dit bon eh, aw nana aw ka doléance bɛ cɛn nɔ mais wari tɛ yen mhm. an ko bon anw bɛ bɔ mhm. vraiment an sɛgɛnna camarades sɛgɛnna san kelen ni dɔɔni u ka titulaires bɛ k'u plain wari tɛ yen mhm. n ko bon n ko vraiment an bɛ bɔ an b'an ka droit revendiquer c'est ce jour là weleli kɛra ne ɲɛna a don ko 7 millions dɔrɔn de bɛ budget la ko wari tɛ yen donc après

o yɔrɔ la hakilinajigi de tun kan ka kɛ dɔrɔn k'a fɔ bi ni am suspanna demokarasi nafa bɛ kɛ jumɛn ye amc ka kote la an jɛɲɔgɔn minnu n'u y'u niw di minnu n'u y'u joliw di mhm. pour la reconquête de la démocratie olu su bɛ kɛ cogo di bi an tun kan ka panse o la dɔɔni quoi awɔ an bɛ dugawu don kɛ jamana ye ala ka basigi nati a koɲɛw la an y'a fɔ aw ye cogo min an bɛ taa mali sigiɲɔgɔn jamanaw kunkan kow la Sɛnɛgalikaw ka fanga sinamɔtɔn belebeleba min ni a kun minɛna k'a datugu kaso la kɔsa in na Ousmane Sonko a labilala tile tan bɔɲɔgɔnko kalafili bɛna kɛ sɛnɛgali jamana kɔnɔna la a b'aw la k'a fɔ Ousmane Sonko a yɛrɛ ka sɔnnadonnaw sa olu kɔni farala ɲɔgɔn kan n'o ye Bassirou Diomaye Faye olu ye u taara ka taa da la walasa ka se ka taa alamisa don in na Ousmane Sonko ka se ka taa a ka bɔli kɛ yɔrɔ ɲɛkɔrɔ ko ye u bɛ se ka seereya a kan cogo min na a ka bɔli kɔni ma a bɛ se k'a fɔ a kɔni kɛra ko belebeleba ye baw jɛkulu denmisɛnninw jɛkulu farala ɲɔgɔn kan fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa tɛgɛrɛ ni kulo ni wɔyɔ fara ɲɔgɔn kan ka se ka Ousmane Sonko a kunbɛn ka bɔ i k'a dɔn fɛn min ye kaso la jamanakuntigi Macky Sall ale tun ye gɔngɔn wuli a kɔ kɔsada in na ka se k'a minɛ ka taa datugu kabi février kalo tɛmɛnenw kɔnɔnaw la an b'aw lase k'a fɔ Ousmane Sonko bi bi in na a bilala eh, ka bɔ kaso la a yɛrɛ kelen ma bila ani fangaɲinina wɛrɛ bɛ yen ale ni olu fila olu de bilala ka fara ɲɔgɔn kan bi bi in na Senegal jamana kɔnɔna na nka Ousmane Sonko jalaki minnu tun bɛ k'a sɛgɛrɛ jalaki ninnu ma a bɛ se k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen kɔni binna ji la ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ san fila bɔɲɔgɔnko bɔ bi Ousmane Sonko ani fanga karilen don ɲɔgɔn na Senegali kɔnɔ sanga n'a ka waati bɛɛ ani fanga bɛ ɲɔgɔn na nka o kun labanna fɛn min na kabini san 2023 juillet kalo la Ousmane Sonko u kun y'a minɛ ka taa dalakuru kaso la fo kana se nin waati in ma ni wulikajɔw kɛra kɔsada in na fanga kalafili bɔli min kɛra a dɔgɔ kɔrɔ o nana ni waleya caman ye ɔ an bɛ se ka min kɔni fɔ bakurunba la Ousmane Sonko a bilala bi ɔ fanga kalafili ɲɛkɔrɔla la tile tan bɔɲɔgɔnko an bɛ taa nizeriya jamana kɔnɔ ni kɛnɛ kelen kan yan anw ye aw ladɔnniya k'a fɔ nizeriyakaw fɛ yen nɔ ko u taara banbaanciwale tigilamɔgɔw wulila ka taa u ka kalanso dɔ la ka se ka taa kalanden maa kɛmɛ fila ni bi seegin an kun bɛ kunnafoni di aw ma don min na o kun ye sigida mɔgɔw ka kunnafoni ye k'a fɔ maa kɛmɛ fila ni bi seegin nka kunnafoni laban minnu dira kɔrɔfɔ ɲininiw senfɛ o ye maa kɛmɛ fila ani maa bi seegin ani wɔɔrɔ banbaanci wale tigilamaaw ni o ye Boko Haram tɔndenw ye o wulila ka t'o de minɛ nizeriyakaw ka dugu min bɛ n'u b'a wele ko Kaduna o kalanso dɔ la u ye kumakan bɔ n'o ye minɛnikɛla ninnu ye k'a jira k'a fɔ ko u ka jamana ka Dollars wari ba kɛmɛ wɔɔrɔ ni mugan bɔɲɔgɔnko k'o de sara walasa u ka se ka kalanden ninnu bila u ye kunnafoni yɛrɛ dili senfɛ sa denmisɛnnin dɔ bɛ yen u bɛ ka sɛbɛn kɛ ka di o ma o bɛ ka sɛbɛn min kɔrɔta ka jira fanga na ka jira k'a fɔ u b'u bolo la ɔ an b'a dɔn ka hakili lajigin kaduna dugu kɔnɔna na fɛn min marisa kalo in kɔnɔ yan kalo tile wolonwula ni seegin ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu in wulila ka bɛn ni o don kofɔlen de ye ka taa kalanso in na ni duguba min bɛ yen n'u b'a wele ko kaduna ka se ka taa wara da ka maa kɛmɛ fila bi seegin ni wɔɔrɔ k'olu minɛ waati min u bɛ nin laɲini kɛ u ye kunnafoni di kɛ kalanden dɔ somɔgɔ dɔ de ka sira la kalanden masa dɔ de ka sira fɛ ka o wele a ka nɛgɛjuru siraw fɛ k'a jira a la k'a fɔ ko a k'a fɔ fanga ye k'u mago bɛ euro dolari ba kɛmɛ wɔɔrɔ ni mugan bɔɲɔgɔnko la n'i y'o yɛrɛ yatala Nigeria wari la dinari la a bɛ bɛn Nigeria wari miliyari kelen bɔɲɔgɔnko a bɛ bɛn o de ma ɔ nka n'i y'a tɛnɛn fɔcogo wɛrɛ la a bɛ n'a fɔ u ka fɔ la kalanden kelen kelen dolari ba fila k'o de ka kan ka di u ye nin laɲini kɔni kɛ nka fo nin yɔrɔ in na fanga ma kala don a ɲinin na ka bɛn ni a ye fɔlɔ kunnafoni minnu ma bɔ a la kɔfɛ an na segin ka na olu tɛ ka di aw ma hali bi kunnafoni nasiraw la nin kɔni ye kunnafoni ye min ɲɛ bɛ sin bɔlɔlɔ matarafabaa bɛɛ ma An b'a dɔn k'a fɔ degun dɔ kɔni bɛ ka diɲɛ bɔlɔlɔ siraw sɔrɔ n'o ɛntɛrinɛti sira ye degun in kɔni maa bɛ se k'a fɔ a bɛ ka walankata ka taa cogo min na a donna farafinna jamana tan ani saba kɔnɔ hali n'a sɔrɔla o jamanaw ma jate a donna farafinna jamana tan ni saba kɔnɔ kaban n bɛ enɛrizi kɔni ye basigibaliya don n'o sigidaw bɛɛ kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye bankiw ye fo ka taa se cakɛda dɔw bɛ yen komi n'a fɔ an yɛrɛw n'an ɲɔgɔnnaw minnu ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni ɛntɛrinɛti ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni nin sigida ninnu kɔnɔ olu bɛ na ka a kɔlɔlɔ sɔrɔ kaban kunnafonidijɛkulu min bɛ minnu ye a kunnafoni kunfɔlɔ sɛmɛntiya u b'a fɔ NetBlocks mɔgɔw olu y'a kunnafoni sɛmɛntiya o tɛmɛnen kɔfɛ sudafrikaw ka kunnafonidi arajo dɔ bɛ yen n'o ye arajo SABK olu fana ye kunnafoni sɛmɛntiya k'a fɔ farafinna ani Erɔpu yɔrɔ dɔw fo ka taa se Proche-Orient olu fanfɛla dɔw la i k'a dɔn dansagon in a bɛ ka don o kelenkelenna bɛɛ lajɛlen la An b'a dɔn sa k'a fɔ sɔmi kɛlen don k'a fɔ fiɲɛ bɛ yɔrɔ minnu na u ka kuranjuru filijuru belebeleba minnu bɛ n'u b'a wele ko fili sumarɛnw minnu bɛ kɔgɔji oseyan jukɔrɔla la ko o saba bɛ yen ko fiɲɛ bɛ ka fila sɔrɔ ka ban Kɔdiwari jamana kɔnɔna na jamana minnu fɔra farafinna jamanaw la Kɔdiwari kɔni bolo sinna olu la a ko la kaban baw Kɔdiwari ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ka kunnafoni sɔrɔ internet sira sira belebeleba fila ni Orange CI ani MTN o jɛkulu fila kɔni maa bɛ se k'a fɔ olu ɲɔngirila ka ban bawo olu tɛ k'a sɔrɔ fo n'a kɛra u ka so min bɛ nɛgɛjuru sira min bɛ yen n'u b'a wele ko Moov Africa Moov Africa de bi Kɔdiwari kɔnɔna la internet ko nasira ka maa caman sirilen don olu la Kɔdiwari jamana kɔnɔna la I ka dɔn fɛn min ye nin n'a ɲɔgɔnna walew ye sigi kɔni kɛra ka kabini araba sufɛ ka dugu jɛ alamisa la mɔɔ kɔni bɛ na ka sɔmi bawo baaraw kun tɛ ka kɛ a cogo la bilen réseau bɛ ka taa a bɛ to ka na a bɛ ka to ka dansagon kow jira mɔgɔw la ɔ nka sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ kɔni ye fiɲɛ fɔlɔ min jira o ye filijuruba minnu bɛ kɔgɔjiw jukɔrɔ minnu bɛ internet yɛrɛ sinsin ko fila bɛ olu la ko fiɲɛ don bɛ o de la An balima bamanankan mɛnbaw nin bɛ dan sigi bi ta la an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn ka bɛn ni waati o de kɛra nin ye an tɔ ye sa ka aw fo ka waleɲumandɔn hali bi ka dugawudon kɛ an bɛ sunkaloba min na Alahu Taala k'a tiimɛ ko ɲuman na kɛnɛya kalifaw na aw ni ce aw ka ɲamadali la a k'an bɛn laseli nata